okay nke a m ji n'aka ka a na-akpọ mbọ aka mmanụ mgba aka mmanụ nke a kịta na igburi ya tinye na bottle ị na-enye ya nwa obere oge ọ chagharịa ọ na-acha yellow edo edo ọ ife ọ ga na-acha onye isi na-enye nsogbu yi nne ọ na-achọ ikopụrụ ma ọ na-okopụkwapụnarị mmadụ ị nwere ike ịbụ sọ ihe a ti ya iwere ya chebe ya ọ na-aṅụ ya mmụọ ya na-agbatu otu aka chọrọ ịrụ ọrụ dịsị iche iche iji daa amụsụ ajara agba ọrụ mmụọ iwere ya ti ọ na-akpa ike ya kpọrọ ya mgba aka mmanụ ya bụ nke a wetakwa nke a ka a kpọrọ egbo nke a ka a kpọrọ egbo egbo ka eji gbodo mmụọ gbodo mmadụ gbodo nsi gbodo aja gbodo ihe agaghị n'ihu hmm. atịkpa ọbụla ị na-esu ị chọọ ka ọ rụọ ọrụ ọfụma itinye egbo hmm. ma ndị na-agwọ ihe eji eme ewere chere onwe ha ma ndị na-achọ ihe a ga-eme ihe mmadụ mere ka ọ ghara iru ha ahụ itinye ya mmadụ ị na-achọ ka ime ndị na-enye gị nsogbu ihu chụpụ ha ka ha ghazi ịbịa na-enye gị nsogbu na-enye gị ka ị zoro onwe gị ike iji etu ikwu ya egbo igbobe ha ajọ mmụọ ajọ mmadụ iyi alụsị ọ na-enye gị nsogbu o ị chọkwa ka ejide ya maka enwe ihe a na-akpọ ndagbu iyi ka ọ ga-abịa emekakwa elu mana ka iyi a ghara ịbịa ebe ị nọ ihe a gbakwara ya egbo gbakwara ya ma na akpachapụ anya nara mmadụ ihe ya o si asị bute ihe ebute ihe ọṅụ ọnọ ya onwe ya na-emenụ ọ dịgide onwe gị anakọta ahụ maka iyi na-akpakwa ike ma ebe onye izeta gị ganakọta ewere nwa nwe ọdị ọda werekwa ihe weje ndị wetara iyi ahụ ọ bụrụ nzarụ iyi chọzie eri ọ chigharịa je na-egbu onye butere ebute ma ọ dịka asị na arụsị adụ arụsị na-akpakwa ike mana a na-ejidekwa arụsị ejide nke a bụ egbo nke a kwanụ ka a kpọrọ akọrọ akọrọ kọọ ọnwụ n'anya kọọ mfu kọọ ihe ọjọọ kọọ ndị ohi mmụọ ndị ohi mmadụ ma ndị a na-akpọ ndị ohi o ohi mmụọ ohi mmadụ ihe eji nke a were ọgwụ dị ya tisie ya ịrụbịa arụcha ohi ya ma bịa izu ihe ohi pụta nga n'anya na anyị debere ọchịchị agbaa n'anya ọ gafere ya ka ihe yirụkwa nke a na-akpọ oburu enyeghị ogwo nke ji abụ onye ohi gwere ọnụ anyị nga ahụ ọ ma apụ apụ uti ọgwụ ndị si anụ onye ohi zuchazi onye n'anya ọchịchị agbaa n'anya akọrọ akwụọ ya n'anya osunwụrụ nga ahụ akọrọ kwụrụ mmụọ kwụọ mmadụ kwụọ ndị ọjọọ ka a kpọrọ akọrọ ya dị nke a nke a ka a na-akpọ ụla tụrụ nke a dị ya n'ime ụla tụrụ ajọ mmụọ tụrụ ajọ mmadụ eji eji ngwuru ebe ọ bụla na-ele ọkụ a ga-eji ya were mee tinye nke ọzọ asị anụ efe nke ụbụba a na-ejikọ na ha ncha ụbụba zi imi oto onwe ya amụsụ aja agba ya chọrọ imegide gị were ya rụọ ọrụ ya onye ọ chọrọ ime ka o mee ya ụbụba zi imi oto onwe ya ologoropo zi imi oto onwe ya ọ ha bụ nke a adịghị ya ọ dị ebe ọ na-abụ nga efe ọ dị nke a dị n'ime nka nke a bịa banye n'ime nka a na-akpọ ofe nke a dị ebe anyị a a da eji ofe eke ngwugwu i were ya kee ngwugwu ọ ghasịa ajọ mmụọ egbu ajọ mmadụ egbu i je weta osisi a weta akwụkwọ ya kịta were ya gụọ ya ngwụ debe ya mgbe chi na-efo ihe ọ ga-enye gị bụ 4 days eke orie afọ nkwọ i je ebe a ihe ka akwụkwọ niile agbụsịrị ha n'ala ọfọsa ahịhịa na bụ na adịghị eji nwa dibịa na mgbọrọgwụ ihe ọ bụ onye ọ chọrọ imegbu ya ọjọọ o mechaa na ya na ọ ofe ka ọ bụ adịghị eji ofe eke ngwugwu nke a ka a kpọrọ ofe nke a ka a kpọrọ mba mmadụ na-achọ ka o gbuo onugo ka o wee ihe eji nke a wee rụọ ọrụ ikwu na ọ gaghị aba gị na onye isi na-achụ na-awa aja ga-eji nke ya chụnụ aga mba ugbu ugbu na-ajụ ajụ ugbu a da ekwe ekwe ya nwa gwara na nwa bụ mba sị na ya ma aba nwanne ya nke a na-akpọ egbu asị na ya ma egbu ka a kpọrọ mba egbu sị a ma egbu mba sị na ya ma aba nwanne ya nke a kpọrọ kwa sị na ya ma kweta nke a n'ọhịa ọjọọ ha jere n'ọhịa nwụọ nwanne ha nke a dedebere nne ejighị nọ ka a na-akpọ ụka ntị ụka ntị sị nsị akatakwana akata na ntị nụrụ nke a n'ọjọọ gbuko onwe ya so maka ya na a ma nụ gị ihe ọjọọ mere ka a kpọrọ mba nke a ka a kpọrọ ahịara ahịara na-agba mba ọgụ ma ọ da anụ ya anụ mmadụ nwere ike sị na ya ja-egbu mmadụ echi ya agbapụ mmiri mee nka mee nka mee nka mee nka ikwuo na ọ ji eme ihe a ọ nke a ka iji eje were yọtasị ụmụ ihe si anụ ti ya dịka a na-ekwu n'ahịrị abara mba ọgụ ma ọnụ anụ onye hapụzikwa nke a kwugharị ya ọzọ ọ ji emezi ihe a ihe rọtaziri ya asị kwuo ọzọ ihe ka nke a hapụ nke chọrọ igbu egbu ihe ka nke a dagide eji egbu ha o gbugbuo onwe ya hapụ nke a kwuo ọzọ ya ka a kpọrọ ahịhịa eji agwọ ọgwụ ọgwụ ka eji agwọ a na-ejikwa ya achụkwa aja dị aṅa ma ọ ndọbiri ka ya dobiri ya na oruo na aja nke a m ji n'aka ka a na-akpọ ekpe o nwekwa nke na-adụba ya ekpe eji eke ihe ọ bụrụ ya na-adụ na n'olu ma nke a bụ osisi ekpe a sị ụdị ekwe ekwe n'ihe ị na-agwa ya okwu ka o kwere ebe nke a na-adị bụ na side ana yoruba ma ọ nga oke ọhịa dị ndị delta ndị ana yoruba gbara ọ bụ iwere ya gwọọ ọgwụ n'ite o ma ewere o ma ya ọbụla ịgbara ya si a na-eme ọ na-eme ekwe ekwe n'ihe ọ ya nke a bụ nke a ka a kpọrọ akpụ ọ na-arụ ụzọ ọrụ iri na anọ akpụ efro ga-emegide oruo oghu oruo oghu ofe saba oghu ya eji agwọ ewere were ya na-egbu ite ọcha iwere ya rụchaa ihe na-abịa ọ chapụrụ onye ahụ ejikwa ya agwọ ọgwụ a na-akpọ ọbịara egbu m gbuo onwe ya na ogwu akpụ anaghị aba ya akpụ n'ahụ na ị ya-anọrọ onwe gị ihe onye a metara ihe ahụ metara mee ya na-abụ na ogwu akpụ ama aba akpụ na ahụ ọ nke a bụ akpụ na ozi ọma ka anyị na-agbasoro ụmụ ụwa onye chọrọ ime dibịa jee daa m ọgwụ ada na a na-ada ọgwụ ada ọgwụ igbo dịka ọgwụ oyibo ọ bụrọ ka etiwere akwa ọcha na akwa ododo kwere sị na ị bụ dibịa makwa dibịa gwọcha ọgwụ ọdụ yiri ofe ka amụwa ya amụsịa ya abụrụ dibịa ihe ada n'ọgwụ wee na-asọ nsọ dị n'ime ya mụra nke ị na-agwọ mana bụ ị na-agwọ niile nke a ka akpọrọ akpụ ị bịa na ọkịja abụ m onye ụbahụdara ụbahụdara village ee nwabakụ na-edozi obi ịtarịgba aa n'ihu chukwu na ihu mmadụ mgbe ụwa ji bido dibịa akwụsịbeghị ebe a sịkwa ya bụrụ mgbe a na-anụ ọgụ mana mgbe ahụ nna a na-eme nna mụtara m ọnwa 1979 mgbe ebe ahụ mgbe ahụ ka m jikwa ete ekekwa ova na-eme maka anọkwa mgbe ahụ na-eme ya ị checkie ihe megwuo dibịa ị calculate ọjọọ n'ebe 44 or 43 and a half years abụzi m ụmụaka na ihe a ọ bụzi anyị bụ ndị mmụọ ha na-abịa njụ ochie dibịa chụọ aja dịka o nye mmụọ n'ọnụ ọ nara one ndị ọ bụzi anyị nwa nọdụ nwa bụzi ochie dibịa ahụ ihe ji ekweghị ome m bie ya aka ọ dị mma m were sọ ọnụ sị ọgwụ lee ọgwụ elee m were ọnụ sị mmụọ nọdụ mmụọ anọdụ maka e kwute dibịa e kwute akpa afịa ihe ọbụla dịbara gboo ihe ọ bụla mmadụ megidere a sị na ndị oyibo sị na a fool at 40 bụ a fool forever i megidekwa gafee 40 something years ọ bụzi ya ụmụaka a na-ama amụzi amụ ihe ọ bụla m kwuo sị ya dị mma ọ ga-adị mma and abụ m dada dada izizi e nwere n'obodo a mụ ka e ji mara ihe a na-akpọ dada nke a kwụchara ego n'isi i bie m aka n'isi i weta ego ego a na-akpọ kọpọ ọwa akọbọ n'ọkọpọ pounds shillings and pence ọ ya a na-akpa mgbe ahụ before e wee bịa nụba ọgụ otu a nọ kịta mmiri ka m bụ ya amakwudo onye mmiri dị ka mba ama m ya eme ọ bụla ndị mmiri na-eme enye nsogbu m sị anị ya dị mma ọ dị mma ihe ọ bụla m kpọkuru mmiri sị ya mere m o mere m maka ị ga-ama ma na mmiri bụ isi ụwa mmiri adịghị n'ụwa anwụsịanụ ọ mmiri bụ n'ụwa dị mmiri bụ ụzọ i sokwa mmiri ahụ nke na-ehu ehu ị ga-esi aga ụwa niile ma na mmiri bụ ụzọ ọ mmiri bụ ndụ mmiri bụ ihe akụ akụ mmiri bụ ihe enwe enwe ihe ọbụla jọrọ njọ ọ mmiri ga-eme ọ dị mma so o nweghị mgbe anyị ejighị aga mmiri onye na-asị na ọ sọ na mgbede ka e ji eje na mmiri nweta ihe a na-achọ na mmiri nwaanyị ọ na-echere mmiri gụbe ya agụụ ọṅụṅụ o chere mgbede daa ka ọ ṅụa mmiri bụ ihe dị omimi ị ya-eje mmiri mgbe ọbụla ọ dependịrị onye kpọrọ je na mmiri na ihe i jere ịgwa mmiri o nwe nke ga-abụ ọ bụrụ n'abalị o nwe nke ga-abụ ọ bụrụ na mgbede o nwe nke ya i jea na ehihie ọ dị mma i jea n'ụtụtụ ọ dị mma i je na-efo chi chi efo ọ dịkwa mma o nweghị mgbe o nweghị ije ee ngwa gee ntị onye ị ya-ejere mmiri n'ụtụtụ onye agba n'ọhụ ụchu gbaa ya ụchu ọfụma ọfụma ihe ada agari ya o mee nta mee imo ọ ga ịchọ ka ị sapụ ya ezigbo ụchu ị kpadocha ihe niile a nara ị kpọrọ ya jee ma ọ bụ n'ụtụtụ ụtụtụ ị gbaa ụzọ jekute mmiri na-ehu ehu mmiri na-ehu ehu ebe egwu a na-akpọrọ mmiri ihu kpọrọ ihe ọma ị wezikwa ọgwụ ndị nwere ihe ma a ga-eji na-asị ya na-etinye ya ịgbakọ mmiri ahụ na-aza gị oku ozugbo maka mmiri ahụ edoona n'abalị na-ehu maa mma ị gbaa ụzọ bịa gwa ya okwu ma ị ya agbakwa aka nkịtị were je gwa ya okwu ahụ ị ya-achọkwa ọjị o chọọ nzu chọọ edo maka ọ ya ka eji agwọ nzu ma nzu ka eji efe mmụọ ị ga-enye ya ihe mana bụ i were mmiri aje ya ha na-aga otu o si dị ka m gwara gị ya ha nwa m ihe ndị mmiri na-emekwa hiri nne o ihe ndị mmiri na-eme hiri nne ndị mmiri nwere ike ime nwoke ihe agaghị n'ihu ndị mmiri nwere ike ime nwoke amụtaghị nwa ndị mmiri nwere ike ime nwaanyị amụtaghị nwa ndị mmiri nwere ike ime nwaanyị anụna di ndị mmiri nwere ike ime nwoke ama anụ nwaanyị ọ nọdụ enye ya nwaanyị ihu nke ọzọ so ihe ndị mmiri na-eme ka ndị mmiri nwere ike ime mmadụ ọ wụba ala ọ wụba ala maka mmiri ebuka ma agwụ nsị ma nta ma imo ihe niile a dị n'ime mmiri mmiri jikọtara ha ọnụ at times ọ na-abụ na onye ahụ eji asetụrụ ha ọ na onye ahụ na-esetụrụ ha esetụrụ ha n'ụdị kwesịrịnụ n'ụdị ihe ha nara o nwere ike onye ahụ na ihe ije ime ihe ndị mmiri a ịjụ ese ikpokọta na ihe a na-ekpoghị na mmiri ọ bụ otu ahụ emechakwa ihe na-eme onye ahụ na-eme ya mana ịjụ ese kpọkuo ha mee ihe ọ dịnụ mma o nwe ije mmiri ji ya na-ajọ njọ oke ọzọ dịka ibe abịa anyị hụrụ ahịa na mgbọrọgwụ na mkpụrụ akwụkwọ resi ngana wachi ịmasịgoro afịa afa